ọ ka ọ dị otu a ka anyị si anabata gị igbo mụrụ nze mụọ okoro igbo ndị nwe m na ndị nwe ekene m ụnụ abalị ọma nụ ehihie ọma nụ ụtụtụ ọma nụ ebe ma ebe ọbụla ị nọ ma were na-ekiri anyị anyị na-ekene gị ilu igbo onye nchịkọta ilu igbo nkọwa ya na omenala igbo ka m ka bụ maazị ifeanyị umenna ihe ọ biko asị m ọ bụrụ ahịa orie ka a zụrụ n'ụbọchị tata Orie zụkwa o. Eke zụọ, Afọ zụọ, Nkwọ zụọ. Ọbasi bi niile n'eg- n'igwe ekene m gị. Gịnwa ka ekene m kachasịrị. Etu i si mee ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị tata, anyị rahụ ụra ma tetekwazị. Mm, Onye ụwa m, ekenekwa m gị. Chi m, ekene m. Ndị ichie na ndị egede, ekenekwa m. ichie ikwu nne m ichie ikwu nna m ana m ekene ezi na ụzọ aja ana anyanwụ na ọnwa ekene m ekene m ikuku m si wee bịa ụwa ekene o. ya bụ ife ndị oyibo na-akpọ all four all the four elements of the elements mother earth wind sun and water n'olu oyibo biko ekenekwa m asị m onye asị m onye m kwuru onye m kenere ya kenekwa ibe ya na ekene ka ntabi ile n'abalị nụwa ma ọ bụ ụtụtụ nụwa dịka ihe si dịka unu si ghọta ee asị m onye m kenere ya kenekwa onye ọzọ maka na ekene ekene onye ọma ike ekene agwụ anyị ka nakwa na-ekene ihe ọma niile Chineke nna kere eke ọ bụ m bụ maazị Ifeanyịchukwu Umenna ihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ na-achịkọtara gị ihe mmemme a kpọrọ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo bịara na nke ụbọchị tata iwetara gị inu dịka etu o si gbatakwụrụ ọ dị mma anyị ji egwu Teresa Ọnụọra wee nabata gị na nke ụbọchị tata na ihe ndị oyibo na-akpọ siktun signal tune anyị wee nabata gị na ilu igbo nke ụbọchị tata hmm? nke mbụ na mbụ anyị ga-ebu ụzọ ya nebe anya bụ onye zakọọ ya kpoo ọ bụrụ na o kpopụghị ọ gbawa ụnọ onye zakọọ ya kpoo ọ bụrụ na o kpopụghị ọ gbaba ụnọ kedu ihe ọ pụtara ị nụnụgo inu a kedu mgbe inu nụ a ji apụta n'okwu a na-ekwu n'omenala Igbo kedu ebe ọ dịghị ka a ga-awa etinye inu nụ ọ dabanye nkere ya nke ọma kọwachara m ya nke ọma kọwara m ya n'ebe akara kọmentị anyị nọ ka anyị nwee ike nwee nghọta pụrụ iche Inu nke ọzọ na-eso ya bụ ọchụ ọkụkọ na-enweghị ya na ada hụrụ onye sị n'isi anyị na-awa aja ya werekwa nke ya sụọ n'ọkwa isi ka ọ bụ iro na asị gwuo ana ọfọ na ogu ga-enwekwa mkpọchi dịka etu esi ekwu ya na mbụ hmm, amaka m ihe n'Ọzụbụrụ ọ bụkwa onye nzuzu na Nnewi nwa eze emelugu ya bụ n'isi Abuja ọkwa ya ka anyị na-ekwu arịa aka ọ tarakwa ọjị o hmm? asị m onye onye nkwụ onye sị nkwụ anyị chụbere agbana agba ị sị na nkwụ anyị chụbere agaghị agba agba akpịrị ete ma abakwa akpịrị nkwụ gị ọkwa etu ọ dị ma ị kpọghị ya akpịrị ete kpọọ ya ọgba ụdọ ma ọwa ete ma abakwa akpịrị nkwụ gị onye sị na ọ bụrụ ya ọ bụrụgodị ya ga-eme gịnị ọ bụrụgodị gị ga-eme gịnị ma ọ bụrụ gị ọkwa sị na ọ bụrụ gị ee ngwanụ ọ bụrụgo gị kedu ihe ị ga-eme ofeke nya ka e ji sị na ofeke amaha mgbe e kere nkụ ụkwa ilu igbo dịkwa n'omimi n'ime omimi ofeke ama mgbe e kere nkụ ụkwa hmm?